bon nin sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma nouvel horizon ɲɛdankura O don. sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko mahamani ture Aha. mahamani ko O de. a ko chef d'état major général des armées Naamu. i k'a dɔn a kumana Mm. wa a ye kangari yɛrɛ da Ah. bon jabate maa minnu bɛ wuli ka jɔ ani kolokala kuma ni kuma kalantan fɔ la Aha. i k'a dɔn réseaux sociaux kan Naamu. i k'a dɔn sen kɔni a bɔra tulon la a bɛna kɛ su- a bɛna kɛ sɛbɛ ye Ah. sɔrɔsiw ni ma don ko o ko la Ɔn. Bon jabate i k'a dɔn o ko o kana se a bi ban réseaux sociaux tile filama in a lamaanen bɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten nkalon i yebali fɔ fɛn min yɛrɛ ma ye min ma fɔ i k'a dɔn réseaux sociaux tigilamaw kɛlen bɛ k'u sɛbɛn kɔrɔso kunnafoni dili la u ko ko i k'a dɔn a sɔrɔsi cɛta bara ka kɛ cɛta in bɛ kɛ n'a ka di maa min ye ka don l'armée na i ka kɛ lakanaba ye k'o baara de bɛ sen na chef d'état major général ko a ko nkalon nin kuma in i k'a dɔn sen t'a la bolo t'a la nin kuma in ma bɔ olu fɛ yen nin ma bɔ sɔrɔsi ɲɛmaa da min ye sɔrɔsi cɛta ye i k'a dɔn kɛwalew de b'a la sɔrɔsi cɛta min ye taabolo ni nabolow de b'a la an bɛ don min na i ko bi jamana bɛ dankan min na nin kɔni ye ka mɔɔ hakili de yɛlɛma nin kɔni ye awa ka ko don maaw sen kɔrɔ min ni tiɲɛ tɛ kelen ye o kuma u bɛ kangari da ni ka ɲɛfɔli ko diɲɛmaa ye a kuma tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini kelen filanan cɛ minnu bara ka taa sɔrɔdasiya la o ye minnu bɛ kɛlɛbolo kɔnɔ jamana kɔrɔn fan ani camancɛ la i k'a dɔn a marifa tun bɛ maa caman bolo u bara ka u y'olu de welela u ka na marifa bila i n'a fɔ kɛlɛ ka d'u ye u ka don ayiwa cɛta la sɔrɔdasiya la n'o y'i bɔ a la u k'o de ma désarmement démobilisation i k'a dɔn ani réinsertion o de ye DDR ye o ye bolofara ye min labɛnnen kun don a bɛ waati jan bɔ n'o y'i bɔ a la ŋana ŋana kuma min ani nkalon ni namara min n'o dalen don sɔrɔdasiw ka ɲɛmaso la nkalon don n'i m'a ye k'a fɔ i bɛ don sɔrɔdasiya la i k'a dɔn kɛcogo de b'a la taabolo de b'a la wa n'a bɛ kɛ kuma o kuma i k'a dɔn kunnafoni bɛ bɔ sɔrɔdasi cɛ sɔrɔdasi kunda sɔrɔdasi ɲɛmaso de la ni k'a fɔ arajo ni telew ni arajo la nin don in an mago bɛ cɛ ba kelen na walima cɛ ni maa hakɛ in na an bɛna olu ta sɔrɔdasiya la o yɛrɛ t'a bannen ni o kɛra tabalen maa gosi minnu ni minnu b'u kan bɔ tɛmɛsira tɛmɛsiraw de fana bɛ yen walasa fini ka don i la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de bɛ tu ne bɛ n tɛgɛ don journal le pays jamana fasiriba n'o ye be gindo a ko an ka taa bankasi sɛrikili mun bɛ karamɔgɔ daba tunkara min ye jolibɔn ye hali bi ko ma ban dɛ a ko jamana lakanabaaw u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la maaninfin dan y'i seko ye a ko e tile tɛ bɔ ka bin karamɔgɔ daba tunkara min ye bankasi komini ye min ye bamanciw ye n'u ma dankari kɛ maa dɔ la a ko e bamanciya wale kabini a donna jamana camancɛ bolo la bankasikaw u ye min sɔrɔ la maa si m'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko haali karamɔgɔ daba tunkara dugu caman bɛ yen bi olu bolo b'u kun ni ka woronto ee i n'a fɔ kolongo kolongo ogosagu un ogosagu deux nabiya nabiya piza piza karamɔgɔ daba tunkara taa bila wela wela ale ni jalasago jalasago bɛɛ lajɛlen ye dugu ye bankasi sɛrikili kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara bamanciw taara tasuma don dugu min na ni k'a kɛ tomonkolon ye a ko nin fɔli dɔrɔn tɛ ko bi saba ni fila bɛ bankasi sɛrikili la karamɔgɔ daba tunkara dugu kelen t'a la ko bamanciw ma taa hadamadenw ninkɛnɛ karaba ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko mali kɛlɛkɛcɛw tile tɛ bɔ ka bin n'u ma taa dɔdɔlima kɛ ka munumunu saalo kɛ bamanciw nɔfɛ u bɛ taa yɔrɔ min na nka sɛbɛnnikɛla ko fiyɛfiyɛ min bɛ yen n'o ye tuba kule karamɔgɔ daba tunkara mali ale ni burukina faso ni ɲɔgɔn cɛ a ko tu in barika de ka bon fo ka damatɛ maa min mana cɛnni kɛ ka don tu in kɔnɔ a yeli ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bamanciw ye k'u bɛ ka jagoya jɔnya ta ni ka bila maaw da la u bɛ na min kɔni ye u ka jaga wajibi i b'o wɔgɔbɛ ka d'u ma n'o ma sɔrɔ i bolo karamɔgɔ daba tunkara u bɛ se ka min k'i la u b'o kɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko baganw ka taa bila sumanw ma karamɔgɔ daba tunkara u ye nin bɛɛ lajɛlen de saalo ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko bangasi komini bi saba ni fila mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ mm-hmm. min ye kɔngɔ ye mm. o kɔni don bɛ sigi kɔnɔna la sabu a tɛ kun maa la bilen k'i bɛ t'i biri i ka foro la mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm. maa minnu fana b'u ka doni ta ka da u kun k'u bɛ dugu kɔni k'a bila k'a sababu kɛ bamanciya ye karamɔgɔ daba tunkara u bɛ tila ka taa jan da olu ɲɛ ni k'olu ninkɛnɛ karaba maa min bɛ jugu bolo bi mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara maa t'a dagosi dɔn ka ban mm. a ko sɛnɛ tɛ se ka kɛ mm-hmm. baro tɛ se ka kɛ mm-hmm. kɔɲɔko kuma t'a la denkunuko kuma t'a la a ko sigi bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ cogo di a ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ maa t'i kɛcogo dɔn sini ma sini ma a bɛna kɛ cogo di u bɛna bin anw kan wa mm. walima an bɛna to diɲɛ in kɔnɔ wa mm. karamɔgɔ daba tunkara ko ni sigi kɛra n'o hakilina fila fila ye ko maa bɛ se ka fɔ sa k'olu bɛ sigi duman na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko mun a ko jamana ɲɛmaw Naam. karamɔgɔ daba tunkara bangasikaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u b'u seko n'u damayira la Mhm. bon ko hali bi Mm. o tuma u k'a lajɛ u ka lakana Mm. u k'a sabati kosɛbɛ bangasi marabolo kɔnɔna la Mhm. n'o tɛ ko dugudenw bɛna faa ka banɛ han kunnafoni filɛ nin ye Awɔ. an ye min bɔ le pays kɔnɔ Ah. be gindo ale ka sɛbɛnni don bɔ jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant O don. bɔ jabate Naamu. I tɛgɛnkɔni bɛ maa min da kɔnɔ, an, i tɛ se k'o tɛɛti, tiɲɛ de ye tiɲɛ ye, wa Jabate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare, aha, Dawuda ko, fulakɛ, a ko Mamadu Igɔr Jara bamanankɛ bilen, un, i k'a dɔn a kumana, aha, ŋunuŋunu min ani kuma min san dalenbalen bɛ bi, naamu, wa Jabate i k'a dɔn n'o ye kiiritigɛlasoba, aha, olu ka kuma, un, o de ye ko mandat d'arrêt international, aha, wa Jabate i k'a dɔn o de gosilen don, awɔ, o kɔrɔ ye mun ye, un karisa ni karisa n'a n'u bɛnna yɔrɔ wo yɔrɔ n'a y'u kibaru mɛn yɔrɔ wo yɔrɔ mali kiiritigɛlaw mago b'u la i k'a dɔn u ka na jamana kɔnɔ sabula min ye wulikajɔ ani filiba dɔ kɛlen don wariba dɔ tununnen don hmm. ayiwa min ye minɛnsan ye armée ka minɛnsan i k'a dɔn a nafolo kasabi sɔmin kɛlen don olu de la o kuma u ka wele joona ka n'u ɲininka wari in a tununnen don walima a kɛlen bɛ kɛcogo min na. kuma in fɔ i k'a dɔn maa caman kɔni b'i sɛbɛkɔrɔ sɔn i ta damafa Mamadu Igɔr Jara bamanankɛ bilen mm. a yɛrɛ kumana hali a ko a bɛ diɲɛmaa ladɔnniya ni ka jamanadenw ladɔnniya ale Mamadu Igɔr Jara ah. sɔrɔsikɔrɔ den y'ale ye mali den don wa jamana hinɛ ani jamana makari jamana ɲɛta ah. i k'a dɔn o b'a kɔnɔ o k'i bɔ a la a ye politikimaa ye nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan ɔ i k'a dɔn hakilinaw ani kɔrɔfɔ minnu fɔlen don kuma dɔw bɛ yen f'olu ɲɛ de ka fɔ maanifin k'i bolo da yɔrɔ dɔn a ko nin ko ninnu bɛ kɛ kuma min minisiri min n'a bɛ jamana nafolo kunna o jɔyɔrɔ tun y'ale ɔ kuma in kɔni fɔ ale y'i taasi k'i miiri yalima a fɔra ko wari min tununnen don walima sugubulon min ni a ɲɛnabɔlen dɛ yalima ale de y'a sugubulon di wa yalima ale tun bɛ minisiriso min na sugubulon in bɔra yen wa o tɛ a ma bɔ ale ka fanfɛ ale ma sugubulon di sugubulon ko kuma ma fɔ a ye i k'a dɔn ale ka baara a n'ale ka cakɛda ma sugubulon di ɔ i k'a dɔn o ye taamasiyɛn min kɔni n'o ka kan ka dɔn nka jamana min ye gouvernement ye Aha. kolo kelen don Awɔ. i k'a dɔn awa cɛtigɛw ni sɔɔre ani dulonmaw Ah. olu de bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa Hali. min b'a to jamana yɛrɛ bɛ kolo gɛlɛya kosɛbɛ Ɔhɔn. a ko nin sugubulon ko kuma min bi fɔ a bɔra ale ɲɔgɔnna minisiriso dɔ de la Ɔhɔn. olu de y'a ko labɛn Han. ni k'a ko bɛɛ lajɛ ye sinsin ni k'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ a ko o ye wajibi ye n'o kɛra ɲɔgɔnyew de bɛ k'a kan ɲɔgɔnye minnu b'a jira k'a fɔ nafolo ka bɔ ni nafolo bɔ ko kuma sera a bɛ se ale de ma o waati la o tuma o tuma ale ka minisiriya a n'ale ka nafolo baara a n'a ye nafolo kalan min kɛ o sirakisɛw ale bɛ sɔrɔ k'o taama o tuma o taamani ye jumɛn ni jumɛn in ye tuma min ni a bɔ kɔntara ko kuma in fɔra ni bɛn kɛra a kan service service da caman de bɛ yen i k'a dɔn olu bɛ sɛbɛnfura in lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ fiɲɛ b'a la wa fiɲɛ t'a la wa a service da dɔ b'u dama na a dɔw b' ale yɛrɛ ka cakɛda kɔnɔ o service da tɛ yen a ma jira min na a ye nin lauru ye a mm. k'a sɛgɛsɛgɛ a k'a lajɛ kosɛbɛ ni fiɲɛ t'a la walima ni jamana a ni jamana ka nafa t'a la a k'olu ɲɛfɔ si da bɛɛ lajɛlen se kɛ u yɛrɛ laban tun ye fiɲɛnin dɔ ye u ye sɛbɛnfura in bɛɛ ka taa ministère de la défense la k'a fɔ nin fiɲɛ in b'a la u seginna o kan k'a dilan ko kura ye fiɲɛ min b'a la k'o bɔ a la a k'o tɛ dɔ ye min b'o tɔ dafa n'a nana se waribɔ ko ma o tuma a bɛ wajibiya ale ka ale ka wari bɔ jamana sariyabolo de y'a fɔ a dilanlen don k'a ban ni nin sugubolo in kɛra nin minisiriso in fɛ a wari bɔ ale n'a bɛɛ lajɛlen ka ɲi sɛgɛsɛgɛliw kɛra da service da bɛɛ min da kan ka don a la n'olu bɛɛ lajɛlen ko bilhaka a ka ɲi ah. mali ka nafa don ah. i k'a dɔn wari i k'a dɔn a bɛ taa nin sira in de fɛ i k'a dɔn ale bɛ wari bɔ a ko ale ka gɛlɛya dun bɛ min ah. ale dun ka fili bɛ min ale ka wa mankan yɛrɛ dun bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn in na a ko nka i k'a dɔn adamaden maanifin lafili tɛ a ko sabula hmm. nin ko ninnu kɛ kabini san deux mille quinze ka n'a bila an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn ale ma deli ka ɲininka a ma deli ka ayiwa a kuma ma deli ka fɔ a ye a nɔ ma deli ka jira a la ɔ mun de bɛna o kuma yɛrɛ wuli ɲinan sɛbɛnnikɛla ko hmm. mamadu igor jara a ma tɔ to ko la a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min bɛ kɛ sababu ye mɔɔw k'a faamu kanubaw ni lapasabaw ani jamanaden sɛbɛw k'a ɲɛdɔn a y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu bɛ kɛ kuma min k'a ta o don la ka n'a bila bi la nkɔri ma don a la fili ma dɔn a la ɲininkali ma kɛ ɔ nka min kɔni ye mandat d'arrêt international ye ah. a bɛ se ka kɛ sabula jamana sariyatigiw maa kodɔnnaw don ah, ɔ i k'a dɔn fiɲɛ ni kɛwale minnu bɛ yen i k'a dɔn u b'o dɔn nka n'i ye ko ta k'u lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa jalakilen bɛ ah. walima jalaki b'i nɔfɛ buwa jabatɛ i k'a dɔn i fɔlɔ de bɛ wele k'a f'i ye karisa nin jalaki in binnen don dɛ i k'a dɔn ha ka ja mm. an b'a fɛ i ka ɲɛfɔli ɲɛfɔli nin k'an ye nka n'o si ma y'a la fo ka wuli k'a fɔ mandat d'arrêt international ah. n'a ye karisa ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a fɔ a ye k'an mago b'a la walima a k'a minɛ ka n'a d'an ma a k'o ye ko gɛlɛyaba ye n'i dun ye mɔɔw ta k'u lajɛ mm. maanifinw tɛ kelen ye hadamadenw man ka feere ɲɔgɔn sɔngɔ na fiyewu a ko ale ye politiki maa ye o don o k'i bɔ a la Ɔhɔn. cakɛda belebeleba dɔ bɛ farafinna babolo in kan Ɔn. u k'o ma ko BOA groupe A BMCE O don. i k'a dɔn o ye bankiso belebeleba de ye Ahan. min bɛ farafinna fan bɛɛ lajɛlen la Ɔn. olu ye ale baarakɛɲɔgɔn ye olu de ye Awɔ. dunanw de don u dalen don ale la k'a fɔ ko kabako i k'a dɔn u sɔnnen don a ye n'a fɔra nin ɲɔgɔnna kuma bɔra i ka jamana kɔnɔ ka na si ma olu minnu ye dunanw ye yalima a b'u siran wa a t'u siran a k'u bi siran nk'o n'a ta bɛɛ min ye nin waribasotigi ninnu ye n'o ye BOA groupe ayiwa BMCE groupe olu y'a jira k'a fɔ mamadu igɔri jara anw ye nin kuma in mɛn koyi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min na an y'a mɛn kunnafonidi siraw fɛ nka anw ka dannaya b'i kan an ka bonya b'i kan sabula nin ko minnu filɛ nin an y'a mɛn k'a fɔ i kelen tɛ maa ni maa wɛrɛ maa wɛrɛ maa wɛrɛ de b'a la nk'o n'a ta bɛɛ anw ka dannaya kɔni b'i kan a bɛ dilan dilan cogo min na i n'i ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ labɛn labɛn cogo min na i k'a dɔn o tɛ fiɲɛ foyi don i n'anw ka jɛɲɔgɔnya la mamadu igɔri jara ko ni maa min n'i b'a fɛ i ka wulujugu fa i bɛ fa nkalon a ko an bɛ don na ko bi maa min ye politiki maa ye nin jɔyɔrɔ in b'a la a ye nin ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna kɛ ah. ni nin ɲɔgɔnna kuma bɔ k'a bin mm. a b'a tɔɔrɔ wa yalima a t'a tɔɔrɔ kelen yalima tɔgɔ bɛ tiɲɛ wa a tɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ o tuma ah. waasa ale ka kisi nin bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni ye ayiwa soronadonbaa soronadonbaa caman ta n'o ye avokaw ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka kuma to a la nin ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye naamu an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don joona o bi kɛ soir de bamako bamako wula fasiriba n'o ye yusufu konate konate a ko karamɔgɔ daba tunkara min ye buuruko ye ah. ka taa bila an ka dunfɛn caman bɛ yen minnu sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ mm. sɛbɛnnikɛla ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ mm. ɲɔgɔnye belebeleba de mm-hmm. bolodara mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko Naam. bolo ma funu a bɛ d'a tigi kan na Kana siga. jamana s- dunfɛnw Mm. jamana fɛn minnu bɛ yen ni jamana tɛ taa kɔ Mhm. karamɔgɔ daba tunkara bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka dangana kɔnɔ Jɔni? o de ye minisiri min sigilen bɛ jago ani izini ko kan awɔ a ko n'i y'ale jɔyɔrɔ bɔ jamana kɔnɔna la Anhan. karamɔgɔ daba tunkara a tɔ bɛ dɛn Mhm. sɛbɛnnikɛla ko Hali. a ko dugu ma jɛ ka ban an bɛ girin ɲɔ Ah. malo Malo. tulu Ahan. e ko min ye gouvernement de transition Mm. karamɔgɔ daba tunkara o b'a fɛ ka ɲɛnafin dɔ bɔ an na dɛ n'o ye foroba baarakɛlaw fonction publique baarakɛlaw karamɔgɔ daba tunkara ni ka t'u bila formation militaire la o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tun bɛ jamana in kɔnɔ kabini lawale ni jamana ɲɛmaaw ye maa min ta ni k'o don foroba baara la karamɔgɔ daba tunkara k'i kɛra kɛlɛkɛcɛ ye o tuma jamana lakanani e sen b'a la i da b'a la karamɔgɔ daba tunkara i kan k'i jɔyɔrɔ fa a ko foroba baara ye tiɲɛ ye jamana lakanani fana o bɛ bila i ka dangana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko o baara in tun yɔlɔla ni k'o da kɛrɛfɛ ɲinɛ kɛr'o kɔ hali ni maa min taara foroba baara la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara o bɛ se k'i kari baara kan ka sɔrɔ a ma formation militaire kɛ o man a k'o man kan bilen min ye kolonɛli asimi goyita ale ye sɔrɔdasi ye karamɔgɔ daba tunkara a ko ko ko tun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kunun karamɔgɔ daba tunkara ni k'o ye sababa ye ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin faso banbaliba ma a ko ale b'a bɛɛ lajɛlen wɔgɔbɛ kelen-kelen ni ka segin a kan a ko min ye fonction publique min kɛra 2022 in kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara n'a kɛra jɛlenya la min ye koko feerelaw ye samara sirelaw ye telefɔni dilannaw a bɛɛ lajɛlen pasera jɛlenya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni nanbara ye sɛbɛnnikɛla ko nin fonction publique in maa bɛ se k'a fɔ sa nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ sabu min ye sous-couvert ko ye o ma ye a la ɲɔgɔn dɛmɛ o ma ye a la wariko ma ye a la i bɛ min dɔn wa ni wa n'i b'a dɔn i b'a dɔn i t'a dɔn i t'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara ni foroba baara talikɛlaw bɛɛ lajɛlen kɛra tancogo la a ko jamana bɛ laɲini min ɲini o bɛ sabati a ko min ye foroba baarakɛlaw ye karamɔgɔ daba tunkara u taara ni k'u di maa min ma o de ye musa atayɛri ye o tuma min ye SNJ ye karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa ye ale kɔni taara kan kɔrɔta u ye a ye mun de f'u ye a ko aw de paselen filɛ nin ye foroba baara la jamana ka dannaya b'aw kan aw de bɛna tila tila jamana ka cakɛyɔrɔw la nka min kɔni formation militaire ye a b'o de kɛ fɔlɔ o ka ɲi maa minnu bɛ n'olu ye maa kɛnɛmaw ye karamɔgɔ daba tunkara sɔrɔdasiw kan ka fɛn o fɛn kɛ ɛ kulu b'o bɛɛ kɛ maa minnu bɛ n'u tɛ maa kɛnɛma ye ka taa a bila maa minnu bɛ n'olu lajɔlen bɛ den bɛ maa minnu sin na ɛ kulu bɛ yɔlɔ ka bɔ formation militaire la olu fana bɛ formation wɛrɛ kɛ min b'a to u ni dɔw bɛ damakɛɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye hali bi a ka sɛbɛnni ye a y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen ayiwa worobɔ nege tɛ n na sɔgɔmada in na
woro bɔ ko ko kɛra aa a ko bere bɛ maa minnu kamankɔrɔ e bɛ woro bɔ jumɛn na sa bere bɛ jɔni kamankɔrɔ yan ma kilaw naamu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara bere bɛ maa minnu kamankɔrɔ kelen ani maa minnu bɛ yen n'u b'a fili k'a kunbɛn ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɛngɛ dɔɔni an b'a to ten n'o tɛ worobɔ nege tɛ n na nin si tɛ yan
nin si tɛ yan i b'a fɛ k'a fɔ senkelenw ni bolokelenw o si o maa tɛ yan o tiɲɛ ye ɔ o si tɛ yan ne ka jɛngɛjɛngɛni in ye kamalenbaya taama de ye dɛ ɔ han foyi t'a la na Tiɲɛ. a fɔ sɛbɛnnikɛla ko Ahan.
karamɔgɔ daba tunkara o maa minnu bɛ yen Ahan. n'olu b'o kɔnɔna ala ka latigɛ kɔnɔna la Mm. a k'olu fana senbɔlen b'a la ni k'olu ta kɛrɛnkɛrɛnnen k'u kun Ahan. a ko min kɔni ye jamana lakanani ye Ahan. u k'a dɔn ka tigɛ a kan k'a fɔ jamana kan ka lakana dangana minnu kan Mhm. karamɔgɔ daba tunkara k'u fana bɛn'o kalan boloda a ko u cɛra ka taa bafo kan kɔnɔ segu sɛbɛnnikɛla ko u bɛna kalo wɔɔrɔ de kɛ kan kɔnɔna la a karamɔgɔ daba tunkara min ye boli ka taa bila physique physique minnu bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ min kɛ kan kɔnɔna la k'u jɔ ni ka kalan dɔnniya k'o don u kunkolo la jamana kanu jamana lakanani darapo yɛrɛ a kan ka bato ni hakilina minnu ye ko nin bɛɛ de bɛna k'u kun kalo wɔɔrɔ kɔnɔ ni kalo wɔɔrɔ dafara sɛbɛnnikɛla k'u bɛ sɔrɔ ka segin ka bɔ kan kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara min kan ka bila yɔrɔ min na u bɛ sɔrɔ ka bila u ka se k'a ka baaraw boloda a ko ni nin tora senna ko mali kura ko min bɛ ka fɔ ko nin y'a daminɛnen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ waati kɔnɔ a ka bi bɔli don maaya yɛrɛ ye waati ye o don an ka te ko i ma premier min o bɛ sumaya dalen don